zukhala bwa Apa mafuta anali kwambirimbiri apa akupezeka atatu okha zukhala bwanja tagulitsa wagulitsa
buku lomwe umalemba za ngongole lili kuti yang'anani basi ndiye ndalama imene mwandipatsa ija ndi katundu sizikugwirizana nanga inu mumaoda katundu katundu moti ndambiri kuti mukuoda olo makondomu anatha kalekala simukuona awa ndi ndani mama ashado amene ashado ake ati ashado omwewo ndiye mpakana munthu kumpasa ndalama uja ndi katundu wa ndalama zonsezi Zona? suriru ndi ndi munthu wamba ndi potential shadow ndiye ine zikundikhudza zimene izozo za potential shadowzo

Nde muzinena kuti ndi yathu tikuyendesa tonse sikuti mukuyendesa nokha. Wagwiza- Kukanakhala zoti ine sindimakhala muno sibwe shop ikuyenda chonchi. mwagwirizana naye kuti ndalama akupatsa liti Ati andipasa akazawina koma andipasa pompano pompa. litilo tsiku lake liti lidziwe Ine sindingamachite kumuvutisa munthu wandilonjeza zinthu zambirimbiri. Nde ndingamachite kukamuvutisa. koma zona munali katundu wambirimbiri chimene

Zikhazike pansi. Zithandize.
Eh, bweretsa ka hita tu. Bwana walawiriratu ku ntchito. Ndipange kaye zakubhala kuja. Komanga kuja. Ndiye ndifuna ndionesese zoti ndi nyengoyi at least bhala ija ifike pena pake timalize tiyambe zina. Yeah.
okay bwa ufuna ufuna ufuna juice munthu ndikumati ndifunanso bwanji juice olo hitayo abwesa kuti yacho
mwa ngati kukuziziratu unavalira ngati ma- ndavala chonchi ndoti ndili bwinobwino hitayo mutha oyitenga kaya mukaotha kaya uku kaya mukaisiya kuti okay Eh, bye do you need help because uh, ndi free ndikuthandiza ayi ndili bwinobwino ndi ndalama zokha zomwe ndikuphatikizaphatikiza kuchotsera ndi masamu awa ndoti ndiosafunikira iweyo ine ndili popo ndili safe
Mhm. okay Ndi- inafika pa ngani
ngozi ulibe zochita zina bwa undisokoneza cause n- n- ndi nkhani ya ndalama zoti ndizikhala ngati kuyankhulana chani ine ndikuphatikiza uzindisokoneza mutu sizigwira at least peza chinachake chochita ulibe koyenda olo kopita lero okay ganizani hebo isinangasa eh ganizani
tengani hita mukaote

ndiye paja ena afuna atape anyamata acho atape kachinga ndiye ya nthawi ijayi ndinakuwuzani kuti wina uja anali ndi amakayamata ati kumuzi kwawo kayani anangotengapo ndawapa itakwana 250 osati hanzi 250000 akasi kuti ziyende changu uku Ganizani ndinakuuza zoti unditumize zithunzi eh? ndione progress ya project iyo sukutumiza zithunzi zili pati ipo za zithunzi first Yeah, ungakumangoti sikuli jali ndalama imene ndalama mapili. koma sukutumiza ayi kuti progress ili pati sikulijali nakanika chifukwa choti foni yanga inathima ehe nde munakanika ujambula Yes. nde lero pazikhabwa foniyo munaicharge lerolo lerolo moto ulimu nditha kajambula madzulo please ndione zithunzi Mm, komanso eh, ujayu wa amabweretsa mchenga uja wakwezaso
nde ndalama zonse pamodzi zofunika ndalama zingati 250 apa mutandipasa 250 Ehe. nde kuti kwa lerolo ndithono kuti zikha bwanji of course mwina 250 ndi 4000 ndikuti ndiyendere transport ndikupaseso transport ine kodi chinthu chimenechi kodi ndi cha family eh iwe pawekha Ine sungapeze transport Ganizani iya baba ndi okay Koma tangu ndizingo ndipasani kupasa 250.
transport, tangu transport.
ndipasani 250 dikirani ndipange zoti nditenge panjapo sali panjapo wadiluka Eh, kanga ndi alowera konko ndi koma muzisamala ndalama ikuvuta please usamangonena kuti ndalama ndalama ndalama progress izioneka kuti project ili pati project ili pati timalize chinthu sisters ngakupangeni chipongwe sungandipange chipongwe chifukwa chake ndimakupatsa iwe project Kuti iwe ndi muona- m'bale wanga muona zithunzi tamu- tangopanga. madzulo please Eh, nditenge tiwo- ndalamayo. zotenga. eyetu

Oh, hita icha mma- mam- mambo kuyifuna hita icha that means
ifika uta

Ndifuna kale nthawi yomweyo.